portendisi a fatu mudamentus chi no podeus controllai. Sa modernidadi crescit e mudat logus connotus in terras disconnotas, intera is traditzionis e is arregordus de unu tempus chi est acabendi abarrant in su coru de chini no bolit o no podit ammiti su mudamentu. Custas diferèntzias intra tempu passau e tempus benidori, intra su connotu e su progressu, si confrontant maneras diferenti de biri sa vida e sa sociedadi. De una parti, su speddiu de unu mundu signorili gei giai acabendi, fatu de galania, cultura e privilègius, de s'atra parti, S'arribada de una classi sociali noa de traballadoris pratica chi bidit in is mudamentus un'ocasioni po cresci e po si ndi pesai de terra. Custus temas universalis pigant vida in is paginas de Il giardino dei ciliegi de Anton Chekhov, aundi su destinu de unu giardinu benit a essi sa metafora de sa sorti de is ominis in facia a su mudamentu chi no si podit straviai.
In mesu de is matas de cirejas, sa vida fuiat lenta lenta in is tempus passaus, cumenti a un'arriu chi portat memòrias antigas. Su giardinu de sa famìllia Ranevskaja, prenu de froris e de fruta, est unu logu màgicu, aundi su tempus parit a si frimmai e a curri a su matessi tempus, aundi Totu càmbiat, ma is memòrias abarrant frimas chi is arrèxinis de is matas. Su tempu est chi unu serpenti malu chi si movit lestru a lestru in su giardinu, lassendi arrastus de cambiamentu in dònnia cosa chi tocat. Is personàgius de custa òpera andant circhendi su sentidu de sa vida insoru in d'unu mundu chi ddis parit sempri prus stravanau e in d'una realidadi chi ddis parit sempri prus allena de su chi ant fatu prima. Ma cali est, po diarerus, s'istòria profunda e misteriosa de Su giardinu de is cirejas. Sa famìllia Ranevskaja est su coru pulsanti de s'istòria. Est unu grupu de personàgius chi rapresentant s'ànima antiga de sa Rùssia. Sa proprietària, Liuba Andreevna, torrat a sa domu sua pustis de cincu annus passau in sa citadi de Parigi, circhendi de fuiri de is doloris e de is penas chi dd'ant sinniada in profundidadi. Cun issa sa giòvuna filla Ania, prena de isperus po su tempus benidori, e sa filla adotiva Varia, chi portat subra 'e su dera sa responsabilidadi, e su fradi Gajev, unu nòbili chi bivit ancora in is glòrias de su passau. Totus impari torrant a sa domu antiga insoru, unu logu prenu de memòrias dulcis, e marigosas. Su giardinu de is cirexas est prus de unu simpli logu, est unu simbulu de su tempus passau, de sa nobilesa chi si ndi andat e chi s'acua e de su mundu nou chi arribat chi est unu trenu senz''e frenu. E in custu panorama de cambiamentu, Lopachin, unu mercanti chi fiat fillu de unu traballadori umili de sa familia, est prontu a comporai su giardinu po ddu spratziri in lotizatzionis modernas, rapresentendi cun spiritu cummerciali nou, custu tempus chi est arribendi. Sa familla Ranevskaja, mancai totu is isfortzus insoru, no podit prus mantenni sa propriedadi istorica e su tempus nou, cumenti unu giugi sentza 'e coru, no perdonat nudda a nisciunus. In mesu de custa istoria de perdida e de trasformatzioni, is personaggius circant de agatai s'amori cumenti rifugiu. Sa giovuna Ania s'inamorat de Trofimov, Unu studenti idealista, chi pentzat a su tempus benidori cun passioni e isperas noa. In su matessi tempus, Varia e Lopachin parint destinaus a si coiai segundu is ideas de totus, ma is cosas no andant mai cumenti si pentzat e is sentimentus umanus funt prus cumplicaus de su chi parit. A sa fini de s'istória, su giardinu benit bèndiu, in d-unu momentu de profunda tristura, Su sonu de is matas chi benint segadas est prus de unu simpli rumori, est che unu prantu longu e profundu chi trapassat is corus, est su sonu de unu mundu interu chi si ndi andat po sempri, de una classi sociali chi perdit su poderi suu e de unu tempus chi no at a torrai mai prus in is bias antigas suas.
E seus torraus immoi innoi in su stùdiu unu de Generuxi a Casteddu, Piero fiat in su stùdiu unu e mesu, in s'aposentu innoi a dia e seus imparis cun Filippu Salaris. Nc'est su teatru, su teatru unu. Teatru unu de Generuxi, custu est su stùdiu, aici. Custu est su stùdiu unu, s'àteru est su stùdiu unu, aici si non si cumprendeus a paris, ddu fadeus in s'unu.

S'aposentu de letu e sa coxina. No funt, chi nc'est su muru funt duus. No, candu ddu bendis sa sa coxina no no ddu cunsiderant cumenti aposentu, eh. Ma chi est abitabili.
Andat beni, no no nc'intrat nudda, no incentrat nudda in su chi depeus fueddai oi. Unu paghixeddu. Ah unu paghixeddu, unu paghixeddu, tenis arrexoni. Poita
in su giardinu de is matas 'e cerèsia. Aici dd'eus fata sa tradutzioni si dda tiraus. Si dda tiraus, dda aguantaus. Dda aguantaus. Dda aguantaus.
S'imperaus diaici, giustu po si cumprendi poita. E poita dd'eus fatu scriri in italianu, ddu podemus scriri in sardu. No, su giardinu de is matas 'e cerèsia. Ah, no ci capiat in sa locandina, aici est. No, aici est. E nc'est una chistioni de bendi cosas. E certu. Cumenti podit essi s'aposentu de letu, sa domu, totu sa domu e duncas in calincuna manera nc'intrat. Oi chistionaus de su tema chi esti su cambiamentu, cambiai is cosas, volver cumenti narant is spagnolus. Changer en français. Deu a pustis de custa cosa chi apo nau in francesu no fueddu prus in francesu ca s'atera borta amu nau je suis Edwige Fenech inveci de Catherine Deneuve. Ma mi scitu, candu arribant linguas istrangias deu mi scitu. Funt sempri bellus feminas. E duncas podit. Mi seu cunfùndiu po cussu, ddu cumprendu. No, ti ses cunfùndiu poita ti càstias sceti cussus filmis. No est beru. Fiat narendi, cambiamentu. Cambiai is cosas, poita su mundu in ui biveus nosus est sempri cambiendi. E custa cosa nosu non si nd'acataus. Non si nd'acataus de is cosas chi cambiant poita cambiant in su mentris chi seus bivendi. Una dì Ti càstias a su sprigu, sa dì apustis ti torras a castiai e una dì una dì in sa vida ti càstias a su sprigu e ses beciu. Nosu no seus abituaus a pentzai a su cambiamentu poita candu nasceus parrit chi totu est de cumprendi e funtzionat in cudda manera e calincuna borta funtzionat puru a cudda manera e seus abituaus a custu e pentzaus de ai cumprèndiu cumenti funtzionat su mundu e apustis Torrat a cambiai totu. O s'acataus chi est totu cambiau. E unu abarrat de aici poita no scit prus a undi s'aguantai, poita is cosas no funt is matessis chi connosciat. Si si.
Est cussu su problema. Su problema est cussu. E imoi is cosas funt cambiandi meda meda meda meda dogna dì. Po torrai a goa in su tempus invecias nci fiat unu contu, nc'est 'ncora poita ddu podeus ligi, est su bisu de su pastori de Grazia Deledda. Ita sutzedit, custu pastori fait unu bisu e issu ddu fait apustis, però issu, bieus, cumenti imaginat sa vida chi at at a biri a pustis de sa pastoria e issu biri sa vida sua diaici. Immoi chi est giovunu depit traballai traballai traballai portai brebeis de una parti a s'atra a ndi calai in Campidanu o in atrus logus po poita nc'est tropu frius asuba in Barbagia. Totu custu passaggiu però issu at a traballai at a traballai fintzas a candu At a tenni fillus, brebeis meda e in s'ierru invecias de si nci andai in atrus logus, innui nc'est frius a su propriu e si depit sempri amantai cun sa burra podit arribbai e abarrai in domu, scusai-mì, e ingunis si callentai a su fogu Custa fiat sa vida cumenti dda biviaus nosu tempus fait, in su milli fini 'e milliotuxentu e s'inghitzu de su millinoixentu. E sa vida andàt prus prus abellu, sa genti non curriat cumenti imoi, imoi curreus, una dì si ndi scidaus e ant inventau u' atera cosa, poita in d'una sotziedadi globali

In dònnia manera chistionant de su cambiamentu. Bieus, de una parti nc'est Liuba e Gaev, su fradi. Sa classi nobiliari. Is funt is nòbilis e issus su càmbiu no ddu 'olint, poita portant custu giardinu mannu chi est bellu, portat froris coloraus e ingunis in Russia est unu spetaculu no est est cosa 'e no crei e ddu podeus cumprendi puru e però est totu cambiandi. Issus funt acostumaus a ddu biri dogna istadi, anant, si ddu castiant. Ma no est u no est sa pratzixedda ecce no no no est una cosa manna, u campu mannu E podit essi de innoi Casteddu si pigat giai giai fintzas totu Pirri est cosa manna. Imbecis de s'atera parti nc'est Lapacin, Lapachin scusai-mì, Lapachin mi parrit chi narant in russu. E ma est mellus a non ddu fai imoi chi portu su cucciu paghixeddu chi sunfrit e mi nci partit calincunu cueddu.
Una cosa leggia. De de su guttu. Custa nd'at segau su mi parit. Segau nudda. Est totu cumenti su procu. Cumenti arribat, cumenti.
Cumenti arribat. E fia narendi, issu imbecis ddus at de agiudai, ddi narat, si pigais custa parti, custa parti cun sa domu, fadeus sa domixedda innoi E in s'atra parti. Si apoderais innoi, si poneis innoi e bieis custa parti de su giardinu nci podeis andai est su bostu, s'atra parti sciusciaus is matas e nci poneus domixeddas aici sa genti benit in s'istadi a si spreviai Benit s'istadi a s'ispreviai, non depeus ddu nai poita sa genti andat in s'istadi a s'ispreviai a monti, poita a Mosca, mancai fessit San Pietroburgo, no ita San Pietroburgo, seu narendi, non mi nd'arregodu, sighi a nai su propriu, a Mosca candu sa genti fiat nci fiat basca meda in s'istadi nci depiant fui Poita no portànt is fònnias cumenti ddas teneus oi. Nci fiat unu fragu. Mi ddu imaginu. No, unu fragu chi no podis resisti. T'ammobadias, sa genti s'ammobadiat, sa genti, sa genti si nci fuiat. Poita cun su callenti ndi bessiat puru aforas fragu, mobadias, unu muntoni de cosas. Si, si, depiant ghetai cracina. po po su fragu po ddu assumancu ddu supportai e issus si nci fuiant de chini podiat poita chi non teniat dinai no. Chini teniat dinai si nd'andàt. E si nd'andàt a monti. A monti innoi su giardinu e. Est po cussu chi Lopachin at nau, fai villetas, fai Torre delle Stelle innoi

E ellus e boh. E deu mi seu nau candu dd'apu castiau, ma dai custus prenus e dinai, prenus e dinai si funt, chi fiant prenus e dinai ma chi si poniant a traballai. Difatis Gaev at nau, ah m'ant donau sa possibilidadi in banca de traballai E sa sa sorri ddi narat, traballai? Oh ita ddu dd'ant a ponni a traballai. A mei non mi ddu contis. Ita ses amachiendi·dì, fradi miu. E non portant dinai issus.
Dònnia manera dd'est stètia donada po cambiai.
S'ùnica ocasioni chi chi portant po torrai a tenni su dinai a bendi sa parti de su giardinu chi Lopachin est narendi de bendi. Ellus.
E però nc'est de nai una cosa, custa est sa parti chi tui castias a s'opera e non non cumprendis calincuna cosa o est fata mali o non non ci funt spiegazionis, non ddu cumprendis po podit essi po unu motivu o po s'ateru. Però nc'est de nai ca custa Liuba nc'est unu problema puru, su pipiu est mortu ingunis. Su fillixeddu pitticheddu allupau. Si si. Est mortu in custu logu e parit chi s'anima de su pipiu siat ingunis, no est chi issa dda intendidi, no ddu intendidi chistionai ddu scit chi est mortu, però inguni, innoi est lassendi su coru e sa vida de candu fia pipia, totu custas cosas. E deu mi pentzau, sa primu borta chi dd'apu biu dda fadiat mi parit Capitanu fadiat Lopa, no fadiat Gaev e deu mi seu nau, ma custus. Invecias candu fia, fiaus in s'Academia de s'Arti de Arezzu, no Aritzu, no nci ndi, Arezzu, ia, eus agatau custus giurnaleddus chi fiant americanus de oberas chi fadiant in America e nci fiat in sa pagina principali anantis nci fiat una fotografia de su giardinu de is matas de ceresias e fiat una cosa incredibili, nci fiant matas mannas aintru 'e su solu de su teatru e tui biiast custas matas, sa ventana manna E tui bi cumprendiasta poita custus no ddu bollianta bendi. Naras, Ma custu spetaculu, custa, nci ollu bivi ingunis, ollu chi m'interrint. Candu m'apa morri, no a m'interrai mia imoi. Ma potzu preguntai a tui, cumenti est chi ddu podeus acostai? a sa modernidadi immoi immaginu ca ci ndi funti de de cosas simili, mi ndi benint a conca a mei puru. Podeus cumentzai de s'intelligenzia artifiziali. Ah eccu, chi esti su cambiamentu urtimu chi eusu tentu. Si, si, poita ch'est cambiendi ancora, traballus chi immoi faeusu nosu, chi seusu ominis, feminas chi fait sa genti dd'at a fai ddu est fadendi imoi puru s'intelligentzia artifiziali. Custa cosa non est de pagu, eus a agatai genti chi no portat traballu, cumenti bivit custa genti. Si ddu depeus pentzai imoi, poita pariga dus annus, tres annus Agatau su graficu, su video maker chi funt pedendi sa caridadi ananti de is cresias. Cussu chi nanta puru content creator, chi scriint is cosas chi ligeus in is situs social media e totus custas cosas imoi ddas funt fendi cun s'intelligenza artificiali, fais prus de pressi, ddu naras, scriimi un'articulu chi fueddat apitzus de Eh! Ma ddu fant is giurnalis puru, calincunu dd'est fadendi, poita candu tui cumintzias a cumintzias a ligi cun determinatzioni, issu at fatu custu, o cumintzias a ligi, custu est unu simbulu de resilientza, tui podis pigai e nai, custu est chat GPT cuatru. Puru sa versioni puru. Sa versioni asuta, asuta. E E si ddu pigat su traballu. Unu, poita sa genti no est capatza de cumprendi cali est scritu de omini e cali est scritu de sa machina. E dus, a bortas scriit mellus sa machina de cumenti scrieus nosu. E a bortas est prus facili a apinnigai is informatzionis aici.
Poita issa circat in internet, apitzus de internet In una pariga de segundus tui nc'as a ponni mancai po is matessis informatzionis un'ora. Un'ora e.
E un'ora de traballu chi andat pagada. Si si. Si podit cumprendi e s'importu e sa netzessidadi de imperai custa aina noa. Ma su progressu non ddu podeus firmai. E no no.
Si poneus, ah deu no ndi tocu. No. E poita ti tocat a tui chi no chi tui no tocas? No, chi ci pentzas aus cumenzau a ddas imperai cantu, mancu dus annus fai.
E parit ca fiat su s'acabu de su dumilla e bintidus. No, prus pagu, fortzis s'acabu, finzas dus tres annus fai podint essi. E immagina cantu est cambiada sa cosa in tres annus e cantu at a cambiai. ancora.
Fa unu pagu ancora. E immoi puru at essi cambiendi e non ddu scieus ita est. Perou nosu depeus depeus pentzai cumenti si boleus relatai puru. Si poni po cumprendi cumenti at a funtzionai custu mundu. At a funtzionai chi ant a srebi leis Po traballai cun s'intelligenza artificiali chi no no ndi besseus at a funtzionai ca sa genti depit imperai s'intelligenza artificiali cun cuscenzia. Nci bolit sa formatzioni. Sa formatzioni, prompt engineering eus a cumprendi cumenti fai e nc'est de nai ca s'intelligenza artificiali si si podit donai prus tempus po nosu etotu Chi s'intelligèntzia artificiali mi donat prus tempus po fai atru de sa vida mia personali iat essi mellus. Ma chi s'intelligèntzia artificiali est una manera po fai prus cosas e sempri prus cosas dònnia dì e tirai tempus in dònnia manera a sa vida personali Deu creu chi no potza essi una manera de imperai custa aina. No, e segundu mei toccat puru a circai de de de donai siguresa a chini s'agattat in custa in custu cambiamentu e e no pottat ancora ainas po ddu manigiai, poita deu m'arregordu deu apu biviu cussa chi narant sa bolla de internet, candu est cumentzada. Sa bullucca.
Sa bullucca de internet Est cumentzada m'arregordu fortzis a metadi o a s'acabu de is annus noranta, candu deu femu a iscola. E deu femu studiendi informatica e fiat cosa noa po totus, programmazioni femu studiendi. E deu a pagu a pagu mi seu acostumau, femu piticheddu, piciocheddu e mi seu acostumau a dd'imperai, a ddu connosci Ma is atrus chi no fiant formaus si fiant agataus mali, no sciant cumenti fai, s'est creau cussu chi narant digital divide, is ingresus, cioè sa diferentzia inter chini sciat imperai s'aina e inter chini no dda sciat imperai Ellus po cussu. E immoi c'esti custa cosa torra. E immoi chi no dda scis imperai s'aina dda podis imperai est prus facili ancora. Podis fai unu situ o unu giassu cumenti narat callincunu, ddu fais in una periga 'e minutus ddi naras, saludi deu seu Filippu e mi fais su situ poita tui ses atori, deu seu atori E mi serbit su situ. E issu ponit totu is fotografias pinigadas mancai de internet. De Facebook.
De Facebook. Però su de Facebook chi callincuna non dd'apu scancellada de candu fia prus giovunu. Sa butillia in manu. Sa butillia in manu, cumenti? Una butillia po bufai. Non fia lanciendu una molotov. Ah eccu eccu, poita depiasta apoderai su cambiamentu. Eh asi buffau no sciasta cumenti fai. Ellus.
Su cambiamentu deu nau de sa persona chi est crescendi. Fia crescendi, fia non fia non fia ancora matucheddu cumenti seu oi, ma candu fia giovunu fiat ariseu. Eh mi dd'arregordu ca. Sempri nc'est oi etotu.
Intzandus sesi tui ca ti sesi castiau su sprigu. Eh. Una dì afatu de un'atra e as biu chi sesi imbeciau. E chi no donu atentzioni nci spramu puru.
Beni beni immoi po no ti fai spramai tzerriu un'atra atora chi benit a s'agatai oi po fueddai de giardino dei ciliegi o de giardinu su giardinu de matas de cerexas e esti oi cun nosu scisi chini?
No. Un'atora chi esti Monica Serra. Beni benia Monica beni arribada.

Podis nai, ma puru po su tempus benidori. No, no c'intrat nudda po su tempus benidori, spantosa po oi. Po oi. Ah, tui naras at essi spantosa po su tempus benidori puru. Certu.
Monica, tanti naras tui. De ita? De ita?
Tanti nasa, e intzà? Chi mi suggeriscit, si podit nai. Oh, t'est pispisendi a s'origa oi, si, tipu. Ah, si,
De ita Alessandro?
No bolia bolia ponni in difficultadi poita dd'apu bia fiat timendi ddi bolemus giogai sa brullixedda no Monica fadeus una cosa trancuilla asseliada nosu est sa primu borta chi ti tzerriaus po una pregontada de aici E ti bolemus cumentzai a fai is pregunteddas chi si faint, no? Candu est nàsciudu Anton Cechov? No, no fut. No est sa pregunta. Interrogazione.
Boleus sciri, e sa genti chi est castiendi bollit sciri cosas cumenti, tipu, cumenti as cumentzau a recitai, cumenti as atobiau su teatru, sa recitazioni, custas cosas. Andat beni.
E seu atobiada a su teatru de candu fia pitia, de candu fia pitia poita fadia, m'inventà cosas spantosas in domu mia. Chi funt stètias importantis po su tempus benidori. In domu mia, medas importantis in domu mia. E dd'apu sempri fatu, m'est sempri praxiu. E poi De picioca insomma appu incarrerau meda tempus faidi. E non si vistu? No si narada si bit ma ormai non si faidi prus. Non si podit cuai. Non si podit cuai.
Ddu nau in su norantacuatru in su norantacincu effettivamenti e poi Est stau totu una una serie de de incontrus de de situazionis chi est poi diventau su traballu cosa miu. E as istudiau cun chini? E certu meda. Cun chini as istudiau ddu podus sciri, deu ddu sciu però, ddu bollu fai nai
Fadesu s'elencu chi est unu pagheddu longu apu studiau, apu incarrerau cun Gisella Vacca, poi apu incontrau Gaetano Marino, poi apu incontrau Elio Turno Arthemalle, Fausto Siddi eccetera, poi apu incontrau Rino Sudano, poi medas atrus no scarescia mancai genti. Medas atrus, ancora ancora oi candu mi interessat, candu pensu chi chi una situatzioni m'apartengat mi mi
m'atraidi e tui ci andas. Continuu a studiai, continuu sì a a mi formai, a studiai. Su traballu est cussu, su traballu 'e s'atore.
Est bellu incontrai

Deu depu percisai, depu fai sa sa furriadura de Alissandru a a Sandru. Ah, sesi custu, tipu cussu chi fadia Fabio Fazio a Quelli che il calcio da regola, cussu chi narat s'interista, po sa precisioni, ses tipu cussu chi. No, deu non fia ancora nasciu candu ddu biddu. Ma sceti ti fiast nasciu, cresciu e cotu e tipu pressu. Perdonesi Monica, tu ses arribada innoi e ses seria, nosu seus unu pagu strollicus e formendi formendi imparendi imparendi ses arribada a studiai custu puru, chi ddu ses studiau po tui. Seu atobiada a Txekov, ma seu atobiada a Txekov si duranti unu laboratoriu de teatru, ma Sa prima òpera chi apu lìgiu de Txèkhov, e fia giòvuna, fiat L'isola di Sakhalin, S'Isola de Sakhalin, unu romanzu bellu grussu, bellu grussu, bellu grai, mi pigànt puru in giru, ah ses ligendi S'Isola di Sakhalin, eh tocat a ligi cosas prus modernas, ma dd'apu a scì deu ita depu ligi, mancai fia Pittia però ddu sciia. Comunque l'Isola di Sakhalin chistionat est un'isola tra sa Siberia e su Giapponi e fiat un'isola a sa fini de su milleottucentus un'isola de deportaus de carceraus una colonia penali e quindi Chekhov fiat andau insomma in in custa isola e poi iat scrittu su romanzu cun intervistas puru a is carceraus, insomma raccontada de sa de sa vida chi chi chi conduciant is carceraus in s'isola de Sakhalin e e fiat po mimmi bellissimu Bellissimu.
Mancai fiat grussu e grai. Mancai fiat grussu e grai però dd'apu fina a sa fini ti ddu giuru. Custu muru est fatu de liburus de Chekhov, tanti dd'eus pintau po parri matonis però. E cussu. No ci tengu a nai che de custu liburu est nascia Sa passione mia po sa Siberia e c'ia a bolli andai meda. Ti depu donai una noa mala. Immoi no est tempus po andai in Russia ancora, ancora po unu pagu.
No, ma tanti no tengiu su dinari. Però chi chi ci andas a chene permissu segundu me ti mandant propriu in Siberia. Berus?
In d'unu gulag.
Diretta. Deretta deretta ingunis. Nci arribas ingunis in manetas acapiada, ita bella sa Siberia. No però est berus. M'iat a praxiri. Deu bollu truncai una lanza. A pitzus de chie? De a pitzus. Ddu sciemu. Ddu bisi ca ti ghettu sa cosa de. Po Putin, sciadau.
Sciadau. Ndi podeus chistionai meda po meda tempus. No, seu brullendi.
E sigheus cun is preguntas. E mellus sa brullendi. Nos addentraus in chistionis cumplessas. No arrogu nudda.
Ddu scisi ca chi cumentzas a corrovai in su fundu ndi atziat a pillu cosas chi no bolis biri e intendi. E de una parti e de s'atra. Insoma, abarraus in su connotu.
Brava. Torraus a su connotu.
Torraus a su connotu.
Torraus a su connotu est unu fueddu, naraus nosu, ma est cussu chi nant Liuba. Gaev cussus bolint abarrai in su connotu o no. E però su connotu insoru fiat, nosu seus arricus bosatrus seis gentixedda. E su connotu est cussu po issus. Però seus preguntendi a issa, seus chi su is. Perdonasì. Perdonasì. Ma deu s'ascutu.

Ceresia naraus nosu. Cereda e mata Ceresia. Sì poi frequentendi su teatru poita est un'opera importanti e quindi candu apu frequentau sa scola triennali cun Riverrun siguramenti est passau fra is varius testus no chi eus studiau est passau cussu puru Ita mi aisi pedidu? Ah ah deu, tocat a mei, ah beh no no no femu prontu, pensamu chi fiast chistionendi tui, no est passau custu e bolemu sciri ita ndi pentzas de cust'opera de de de de su tema de sa modernidadi apitzus de de. Ma ddas portas scritas is preguntas? Ah no, unu follu biancu, sceti po po mi cuberri sa camisa poita est
Mi allora mi mi interessat siguramenti su personaggiu de Liuba poita ponit in chistioni situatzionis comunque profondas de sa vida, quindi su fattu, deo u' pagheddu m'arriconnosciu un po' custu no no su fattu chi no poeus no si si ndi poeus staccai de cussu chi chi connosceus appuntu de su connottu quindi de su connottu chi s'appartenidi De candu seus nàscius, su quindi in custu casu sa sa domu in cui fiat nàscia ddu narat no, innoi est biviu babbu miu, ajaju miu, innoi innoi est mortu su fillu, innoi est mortu, esatu, innoi est mortu su fillu, quindi una una tragedia e chi penzu a mimmi immoi no chi chi chi po una cali situatzioni ia perdi sa domo de innoi seu nascia ca nc'est ancora no nc'est s'albero de sa mata de mata de ceresia ma nc'est sa mata de su limoi e una mata de arangiu est bella su propriu est bella su propriu e quindi mi nd'iat dispraxi meda Seu nascia, deu seu nascia in domu eh. Non seu nascia in s'ospidali, deu seu nascia in domu. Nascia.
Eia.
Ah, tu sesi propriu, nc'est scritu in sa carta de su documentu, nascia a Lunamatrona.
In accorzu di. Nascia a Lunamatrona, certu. Ah, as biu. Ah, m'emoziono puru.
Non nci ndi fiat ospidali, no ant acutu?
Seu andada subitu dopu però po calincuna cosa poi no fiat andada. No funtzionada. No iat funtzionau però seu nascia inguni e ci fiat un'ostetrica propriu di fronte chi biviat di fronte a domu mia e quindi insomma deo e sorri mia seus nascias inguni. Comunque depit essi unu fatu grai de de supportai E in custu m'arriconnosciu. Poita est cumenti chi ti bogant is arrèxinis. Eh si.
Boghendi. Una custioni de.
Sa cosa connota. S'essenza puru de de sa vida tua, comunque ingui nc'est su su nucleu principali, no sciu, no. Su suciu de s'anima cosa tua. Eh si
E poi anche sa difficoltadi de Liuba de proprio de lassai de lassai andai no sa vida scorridi e cumenti chi issa no no no abarridi no dda sigada no no arrannescidi no ci dda faidi a dd'acudi poita non lassat is cosas Ci funt cosas chi tocat a lassai. Issa abarrat acappiada. Abarrat acappiada, bolit abarrai acappiada deu dda biu puru ossessiva. Morbo, unu carateri, una personalidadi complessa, comunque morbosa, ossessiva, puru po sa, rispettu a s'amori. Cun su pobiddu. E Liuba infatti in arrusso si significat Amore. Ah
custa mi dda femu perdia. Ma deu no connosciu su russu. Perchè. Su russu.
Perchè poita, scusai meda, poita comunque su nucleu e de cussa chistionendi, comunque est una est una femina chi amat meda, est sincera in custa cosa, est sempri prangi prangi, cun sentimentu e prangi prangi però est sincera e insomma. Finzas tropu, candu arribbat Trofimov ddi narat, ma comenti ti ses postu, ses spignau, Custa braba longa fiat totu funadu, totu stampus. Ci creu. Dai custa unu beni beniu a colau custu. Sintzera gei sintzera.
Tui no ses a pitzus de nudda, ddi narat. Potzu nai una cosa, tui fiast chistionendi de de su fatu ca est difitzili a mollai sa domu de candu fiaus piticheddus, sa domu innui seus nascius, crescius a su mancu, poita deu seu nasciu in s'uspidali. Duncas no no mi seu affezionau a s'uspidali mancu po nudda e fia nendi mancai chi mi sanant chi seu mobàdiu mi praxit però sa cosa est custa ci fiat unu filosofu, nci ndi funt meda a Napuli Chi narat custu. Candu nosu, nosu morreus, candu totu s'anima esti andada aintru de is cosas chi teniaus, chi siat sa domu, de is cosas chi eus imperau po medas tempus. Duncas s'anima Acabat e nosu morreus de su spraxia in su mundu. E custa cosa est bella poita deu pentzu chi sa domu bera chi nosu teneus non est sa domu noa chi si seus comporaus o si seus afitu o dda seus paghendi cun su mutuo, non est cussa, cussa est cosa de sa banca. Però s'atera est un'atera ancora. Però Sa domu innui seus nàscius e cussa est sa domu diaderus. Cussa est domu, candu ddi torras, cussa est domu. Ddu intendis? Dogna parti ti chistionat de su passau, de chini ses. Ses de acòrdiu? Si.
E. A bortas depit chistionai, iat a depi chistionai prus pagu puru però. Issu a no. Sa domu. Ah sa domu.
Sa domu.
Ah pentzamu issu. Sa domu. Mi praxit de prus.
Non mi permitu Alessandra. Dai sciu ti pentzau.
Ma ti podis permitti. Ma candu mai.
Si, poita est protetiva e su legami cun cun s'infantzia e e infatti po custu est bellu puru a a dda lassai ogni tanti no distanti

Insoma teniat cosas e ma ndi 'oliat ddas 'oliat sempri totus e calincuna cosa si perdit in sa vida e. Certu certu e in Parigi puru ah però s'est agatada su pobiddu e i est un'ateru acapiu Poita narai po furriai ca dda tratàt mali puru. Si si.
M'arregodu. Si.
Su segundu? Su segundu, su segundu. Poita s'ateru est mortu de sciampana. Fiat mortu de sciampana. E le ca una manera galana de nai imbriagoni.
Imbriagoni fiat.

Ah pobiddu miu est mortu de sciampagna e e de cussu imbriagoni s'intendit sa genti oh. Iant a arri meda. E
ma fiat calincuna parti fiat cumedia puru eh. E est nàscia cumenti una comedia e però Stanislavskij dd'at fata tragica. Dd'at fata unu pagu tragica. S'est inchietau puru Tchekov m'arregodu candu dd'at bida at nau, ma ita est custa cosa. Dd'at fata tragica Va bè, comunque, deu approvu Chekhov. Ma si, ma si, ma si, si, dd'aprovaus. E dd'aprovaus e ddu provaus immoi, poita tui as nau innantis ca unu de is maistrus cosa tua fiat, fiat stetiu. Chekhov. No, Elio Turno Arthemalle m'as nau. E nosu eus fatu sa carrambada, si podit nai, eus cumbidau. Sa panada, a fregantzia de pani.
No, mi nant de sa regia chi apu sballiau. No, ti ses sballiau? No nc'est. No, no nc'est.
Dd'eus tzerriau est innoi istat castiendi de ingunis però no est po tui est po un'atra letura chi depeus arregistrai oi. Certu. Non ti fatto ingunis ma ta ses nare Alessandro Pani mi licentziau. E tipo nc'est posta po tui e no at obertu sa littera. No nc'est posta po un'atru. Beni, eus fatu sa carrambada poita si papaus sa collazioni impari cun Elio oi. Ti ses cunfundiu. No mi seu cunfundiu, apu tzerriau Pieru, mi seu scaresciu. Fiat Michela ingunis fendi aici, no ita ses narendi, cipidi. E custu non fiant is gestus chi fia fadendi, fia totu a prus mannus e cun prus cumprovaus de sa rexoni. Beni, s'est acabau totu sa tontesa. Po nai ca immoi si legeus unus cantus leturas apitzus de Su giardinu de mata 'e cerexas impari cun Monica Serra e nc'esti Pieru Murenu, ddu depu ligi poita mi dd'iat scritu Michela. Andat beni? Panada at futu.
Panada. Beni, bieus leturas de Monica Serra apitzus de giardinu de matas de cerexas.
Ma poita Leonid no arribat? Ma 'olia sceti scii si sa tanca est stètia bèndia o no, sceti custu. Unu disastru aici mi parrit una cosa impossibili, no sciu nemmancu ita ndi pentzai. seu cunfùndia, ia podi tzerriai, ia podi fai una tontesa, salvaimì Pètia, naraimei calincuna cosa, chistioni. Ma ita càmbiat si oi sa tanca est stètia bèndia o no, de candu no esistiat prus, imoi est trigadiu po torrai a coa, su caminu fiat totu prenu d'erba mala. si calmit signora eh. Non si depeus contai faulas a nosu etotu, asumancus una borta in sa vida unu depit castiai sa beridadi dereta dereta in is ogus. Cali beridadi? Fustei narat de essi bonu a biri aundi esti sa beridadi e aundi sa faula. A mei mi parrit de essi tzurupa, no biu prus nudda. A fustei dd'abastat nudda po arresolvi fintzas is problemas prus mannus. Ma caru miu stimau no at essi poita fustei est giovanu e no ancora agatau doloris in sa vida. Fustei castiat innantis prenu de curaggiu, ma no at essi aici poita ca no s'abetat ca no ddi sutzedit nudda. de lègiu in su tempus benidori. No at essi poita is ogus giòvanus de fustei sa vida no dd'ant bida ancora. Fustei est prus balenti de nosu, su prus onestu, ma nci pensit. Siat unu pagu prus piedosu, tengat làstima de is atrus. Deu deu seu nascia innoi, innoi anti biviu babbu miu e aiaiu miu, deu custa domu dda amu e chenza su giardinu de sa Ceresia sa vida mia no iat a tenni sensu prus. E si propriu no si podit fai a no dda bendi, intzandus chi bendant a mimi puru impari cun issu. Fillu miu est annegau innoi, Tengat lastima de mei. Fustei aici bonu, bravu. Seu diaderus apenau po fusteti.
Ma no est diaici ca si depit chistionai, no est diaici. Fustei no podit cumprendi su pesu chi portu in su coru oi. Totu custu burdellu, donnia arrumori mi fait fintzas a tremiri s'anima. Tèngiu is trèmidus ma no mi ndi potzu andai in s'aposentu moi a soba. Timu su silèntziu. No mi giudichit Petia. Deu ddi 'ollu beni comenti chi fessat fillu miu. Dd'ia donai de coru filla mia Ania, ddu giuru. Ma innantis fustei depit studiai. Depit acabai s'universidadi. No fait nudda, Fustei si lassat trumbullai de una parti a s'ata de sa soti. Ta cosa strambeca. No tèngiu arrexoni? Ah? Eia? E fetzat calincuna cosa po custa braba? Est totu stampus. Fustei est ridiculu. Non mi nd'importat nudda de essi bellu. Custu telegramma ndi benit de Parigi. Mi nd'arribat unu ogna dì, unu ariseu, unu oi. Cust'omini terribili s'est amobadiau torra. o a un trotu avolotau. Mi pregontat de ddu pedronai e de torrai a nche issu e fortzis iat a depi torrai a Parigi, abarrai impari a issu. Ma non mi castit diaici, Petia, ita depu fai? mobàdiu, assou, tristu. Chi no si ddu pigat a coru unu diaici. Chi dd'at a frimai chi circat de fai tontesas, chi dd'at a donai is mexinas candu ant a srebì. E poita dd'iat a depi cuai? Eh! abarrai citida, deu ddu amu. E no nc'est chistioni innoi, ddu amu, ddu amu. Est cumenti chi fessat s'arroca mia, mi praxia ca andai a fundu. Ma deu ddu amu cust'arroca e no potzu bivi chena issa. No pentzit mai, Petia.

Fustei tenit bintises o bintiset'annus e arrexonat cumenti a unu piciocheddu. E ita bolit nai?
A s'edadi sua unu depit essi giai giai unu omini, unu depit essi cumprensivu po sa genti chi amat. Fustei depit amai. si depit innamorai. Eia, eia, fustei est unu moralista, fustei est unu mostru tontu e sciapidu. Poita m'est narendi custu immoi? Deu seu apitzus de s'amori, Petia, fustei no est apitzus propriu de nudda. Sceti cumenti narat Firs. Fustei est bonu a fai nudda. A s'edadi cosa sua no portat mancu una femina. Ma ita ma ita esti narendi Fusteti? Eh? No nci dda fatzu prus, Petia, deu! Su chi nci fiat intra de nosus esti totu acabau! Petia, dai, abetidi, no siat tontu Petia, ma deu